Hello, it's good to be able to talk to you today. We appreciate you joining us to think about the message of the Bible. Ah, moni nonse ndipo tikuthokoza chifukwa cha kukhala nafe lero limodzi pamene tikukubweretsani uthenga wabwino kuchokera m'baibulo
I'd like to read with you the words of the Lord Jesus Christ today.
ndikufuna ndiwerenge nanu limodzi mawu a ambuye yesu khristu lero
It says this in Acts chapter 10 and verse 36.
ndipotu mawu akunena chonchi pa machitidwe chapter chake ya ndime ya 10 ndime ve- ah, verse ah, chapter cha 10 ndime ya 36
As for the word that he sent to Israel, preaching good news of peace through Jesus Christ, he is Lord of all. mawu amene anatumiza kwa ana a israeli akulalikira uthenga wabwino wa mtendere wa yesu khristu ndiye Ambuye wa onse.
I think most of us would agree that the world is a place where peace is often very, very fraught and very fragile.
Nthawi zambiri ndikukhulupirira kuti tonse tikhoza kugwirizana kuti dziko lapansi pa nkhani yokhudzana ndi mtendere ndi chinthu chimene sichophweka kwambiri kuchipeza komanso ndi chinthu chimene chimatha kuwonongeka nthawi ina iliyonse.
governments often only talk to other governments because there is money involved or because they're frightened about protecting their own country.
mabomatu amalankhulansotu ndi maboma anzawo zokhudzana ndi mtendere chifukwa mwina akufuna angopezapo ndalama kapena mwina akuopa kuti mwina akhoza kupezanso zinthu zina zovuta kuchokera kwa anthu awo omwe
And often in our families, there might be tension and there might be arguments instead of peace. komanso tu kawirikawiri tu m'mabanja mwathu momwe mmatha kukhala tu kumenyana komanso tu kukangana tu ndipo pamatha kukhala tu zosemphana maganizo tu zimene zimathamangitsa mu mtendere This can be true in the street where we live, or it can be true where we work. Often, peace is something that is very fragile, and we have to work hard to keep peace. ndipotu izitu zikhoza kuchitikatu pamalo pamene ife timagwira ntchito kapena mwina kubanja kumene tinakwatira kapena kunyumba kumene timakhala ndipo nthawi zambiri mtenderetu umakhala umenetu ukhoza kuthawa nthawi ina iliyonse
It might not then surprise you to discover that God sent his son into the world that we might have and know peace. Ndiye ndikukhulupirira kuti sizingakudabwitseni kuti Mulungu anatumiza mwana wake kubwera ku dziko lino lapansi kuti ifetu tikathe kulandira mtendere.
The peace which the Lord Jesus offered is a peace that was purchased by him.
Ndiyetu mtendere umene Ambuye Yesu Khristu amaperekatu ndi mtenderetu umenetu ndi yekha amene angaupereke.
There is often a great price to bring about peace.
nthawi zambiritu palitu mtengo waukulu umenetu umalipiridwatu kuti mtendere ukabwerepo
And the Lord Jesus Christ, he knew that the, the lack of peace between us and God was because of our sin and disobedience.
ndiye ambuye yesu khristu anadziwa kuti kusowa kwa mtendere pakati pa ife ndi mulungu ndi chifukwa cha uchimo wathu komanso kusamvera kwathu
And so he came from heaven to earth over 2,020 years ago. ndiye iyetu anabwera kuchokera kumwamba kubwera pa dziko lino lapansi pafupifupi dzaka 2020 zapitazo
And the Bible says in Colossians chapter 1 and verse 20, he made peace by the blood of his cross.
ndetu baibulo limanenatu pa akolose chapter chake cha 1 ndime yake ya 20 kuti iye anapanga mtenderetu chifukwa cha mwazi wake
That is really telling us it took the death of the Lord Jesus upon a cross to establish and provide peace. nde izi zikutiuzatu ife kunena kuti zinatengeratu ambuye yesu khristu komanso tu mwazi wake umenetu anaukhetsa pa mtanda kuti akakhazikitse mtendere umenewu
This peace starts in the human heart. mtenderetu umenewutu umayamba mkatikati mwa mtima wa munthu It is because sin has put us at a distance from God and brought about a lack of harmony in our lives.
nde ichitu nchifukwa chonena kuti uh, uchimotu unatipititsa ife kutali ndi mulungu ndipo unatichititsa kuti tisakhaletu pa ubale wabwino ndi mulunguyo That we needed someone to provide peace with God.
nde ifetu timasowekatu wina wake kuti akathetu kupereka mtendere umenewutu wa mulungu And the good news of peace is this that Christ died for our sins. Ndetu uthenga wabwino wa mtendere ndi uwu kuti Yesu Khristu anafa kufera mtendere wathu.
The Bible says while we were yet sinners Christ died for us.
baibulotu likunenatu kuti pokhala ife chikhalireni ochimwa khristu anafa m'malo mwathu And because of his death, God has accepted the payment for sin.
ndiye chifukwatu cha imfa yake mulungutu analandiratu malipirotu a uchimo wathu So let me go back to think about this verse. What really is the good news of peace? ndiye ine ndikufuna kuti ife tibwerere pambuyo tikaganizire bwinobwino za vesi limeneli kuti kodi akamanena kuti uthenga wabwino wa mtendere ndi uti uwo It, it is this that we can have our guilt dealt with.
ndetu ndizoona kwakuti ifeyo tikhonzatu ah, zolakwa zathu zikhonza kufafanizika that we can have our fears removed the fear of death, the fear of God's judgment.
Ndiyetu mantha athu onse akhonza kuchotsedwa, mantha a imfa komanso manda a, mantha a chiweruzo cha Mulungu. It is so that we who were far from God can be reconciled to God.
Ndiyetu ndi chimene choonadi kuti ifeyo amene tili kutali ndi Mulungu tsopano tikhonza kuyanjanitsidwanso ndi Mulungu. So the good news is that Christ died for our sins, and if we repent, we turn to him, and trust Him, we can have forgiveness. ndiyetu nkhani yabwino uthenga wabwino ndoti khristu anafa chifukwa cha machimo athu ndipo ngati ife tilapa ndi kuyika chikhulupiriro chathu pa iye kukhala mpulumutsi wathu ndiye kuti ife tikhonza kulandira ufu- ah, mtendere umenewo Now, you might ask the question why is it through Jesus Christ? Ndiye inu mwina mukhoza kufunsa funso kuti nanga nchifukwa chani mtendere umenewo ungabwere chifukwa cha Yesu Khristu yekha osakhalanso wina ayi?
And I think the answer is given to us in the verse that we have read. Ndiye ndikukhulupirira kuti yankho limenelitu laperekedwa mu vesi limene taliwerengali. It tells us that Jesus Christ is Lord of all.
Likutiuzatu kuti Yesu Khristu ndi Mbuye wa onse.
What we really learn from this is that Jesus is not just a great man, ndiye zimene tu taphunzira pano tsopanotu taphunzira zoonadi kuti yesu khristu si munthu wamphamvu kapena wamkulu yekha ayi
he was not just a kind and a caring man, sanalitu munthu wachisoni kapena wongosamalira kokha ayi
he was more than just a compassionate and a, a thoughtful man.
iyetu anali woposera munthutu wochitira anthu chisoni kapenanso woganizira anthu He was all of those things, but he is so much more than just what I have described to you. iye zoonadi anali zonse zimene tazifotokozazi koma iyetu ndi woposera zonse zimene tazifotokozazi The Bible says he is Lord of all. baibulo likunena kwakuti iyetu ndi mbuye wa onse Everything was made by the Lord Jesus Christ as the Son of God. china chilichonsetu chinalengedwatu ndi ambuye yesu khristu monga mwana wa mulungu Everyone, angels and demons and humans, will all bow before him one day. ndipotu china chilichonse angelo ngakhale ziwanda komanso ngakhale anthu onse a dziko lapansi adzagwada kugwadira ambuye yesu khristu tsiku limodzi likubwera
And this one who is so great came to earth to die for our sins upon a cross. ndiye munthu ameneyo amene ali wamkulukulu chachikulu chonchiyo analola kudzichepetsa ndi kubwera pa dziko lapansi kudzafa pa mtanda chifukwa cha machimo athu And so we're learning from the Bible that he made peace. He established peace by the blood of his cross. ndiye ifetu tikuphunzira kuchokera m'baibulo kunena kuti iyetu anabweratu kudzapanga mtendere kapena kudzakhazikitsa mtendere mwazi wa mtanda wake But as I finish, I want to remind you it's only good news for you if you trust in him.
Koma monga mmene ndikumaliza kulalikira kumeneku, ukhonza kukhala uthenga wabwino pokhapokhapo ngati inu mutayika chikhulupiriro chanu kapena kudalira Iye pa imfa yake pa chipulumutso chanu. This is not just an interesting story about a man who did something tremendous. Iyitu si nkhanitu ya munthu ya munthu wongosangalatsa kapena nkhani yosangalatsa ya munthu amene anapanga zinthu zodabwitsa kwambiri pa dziko lapansi iyayi.
But for it to become good news for you, you need to understand why you need his forgiveness and salvation. koma kuti imeneyi ikasandukensotu nkhanitu yabwino kapena uthenga wabwino kwa inu mukuyeneratu kumvetsetsa za chikhululukiro chimene iye akuchipereka And you need to trust him and depend upon him for your salvation. ndi inutu mukuyeneratu kumdalira iye komanso kukhulupirira iye pa chipulumutso chanu This will happen when you pray and confess your sin, admit you're wrong, and trust Him as the one who can forgive you and save you. nde izitu zikhoza kuchitika pompano pamene inu mugwada pansi ndi kupempheratu ndi kulapa mas- machimo anu ndi kumu- kuvomereza kuti inu ndinu ochimwa ndipo iye ndo, ah, ndi mpulumutsi